chiyembekezo, chikhulupiriro komanso kuonetsa kuti iwowo akhala patsogolo kulimbana ndi mavuto amene dziko lino likukumana nawo. Ndili mkatikati mwa news ndi pamene timalandira ka breaking news kuti IMF board imene imakumana uh, ku Washington achita approve extended credit facility. Yes. Do you think kuti mwina mwina zifukwa president amadikira pang'ono chifukwa amafuna amve kuti kuti utsi woyera poti papa wanyuwani Yes, wasankhidwa wasankhidwa. amadikira the white smoke. amadikira kuti aone kuti kumeneko zikhala bwanji kuti mwina ziyathandizira kufotokoza mwina kuti timayenera kuti tipange ziganizo zowawa izizi chifukwa timayenera tifikire this about 170 million dollars yes Ka, kanyama kamene kotchedwa extended credit facility ndi kanyama kamene kakhala kakuzunguza Right. boma la tonse Right. ndipo ndikukhulupirira kuti poti apresident athu ndiopemphera akhala akupemphera kuti ka prayer item Yes. kuti chonda ambuye fewetsani anthu a IMF kanali ka prayer item kameneka prayer item pano ndikhoza kukhala manja mwamba kuti ambuye wayankha Yes. koma ndimafuna ndinene kuti the delay ifeyo timaona ndithu motero kunena kuti anapangadi kuti ichite coincide with the announcement chifukwa announcement iyo ndi chinthu chimodzi chimene angathe kutenga nkumanena kuti chifukwa chimodzi chogwesera kwacha ichi Right. inali chonena kuti tithe kubwina kuti tithe kubwe- ku- kuwina confidence mwa madonors athu ndingofotokoza mwansangansanga kunena kuti ah, credit fa- extended credit facility imene ndi 174 million us dollars Yes. koma koma ndingongole for four years yes Yes. koma ifeyo ngati dziko pa mwezi timagwiritsa ntchito 250 million us dollars import Yes. cover yes kutanthauza kuti kuti tigule mankhwala z- katundu osiyanasiyana ngati dziko timafunika 250 million Yes. which means 174 sikukwana ngakhale ndalama zonena kuti ife titha kukwanitsa within even a month mutati muyichite spread imeneyi over 4 years Yes. you see kuti mwina tiku- tikutenga kwa about 2 million per month ndi ndalama yochepa koma koma kufunikira kwa extended credit facility si its not in the amount of money Yes. koma ndi donor confidence chifukwa chima- chimene chimachitika chikakhala chonena kuti amati credi, credibility yanu kapena credit yanu imakhala ngati kuti a bank anena kuti ah a Makosana uyu awa a Ndevuzamwayi ine ndapanga nawo malonda ndipo ali bwino amabweza Amabweza. ali bwino Credit score yawo ili bwino. ndiye ndiye kuti anthu ena athanso kukupasani magranti atha kukupasani maloni ife apa tinafika apa tinafika ponena kuti palibe amene amatikhulupirira ngati dziko kuti atha kutipasa ndalama so ubwino wa extended credit facility is not necessarily the amount koma the donor confidence yonena so pano titha kupita ndi kukabwereka ndalama as long as i hope Yes. kuti zizakhala ngongole zake za phindu yeah so imf ikupereka endorsement kuti ati Yes. izi nkhani za chumazi tayambako kuzikonza bwino Akuyesesa. Ndipo panali ndi zina ndi zina zimene Yes. amayang'ana Yeah, kwambiri. kuti debt yathu Mhm. it's unsustainable Yes. do you Yes. think we have managed our debt mwina masiku amene apitawa kuti imf ali ndi confidence kuti tikhoza kutulukamo mu dzenje lomwe tili chifukwa tili mu dzenje in terms of mdzenje ku- ndithu. la Mdzenje. kayendetsedwe ka chuma chathu Yeah. yeah you think kuti that is the confidence No, that imf is telling the rest of our bilateral partners ine ndimaona ngati kuti kwinakonso amakhala akukumverani chisoni chifukwa devaluation iyi yachitikira Yes. 44 yes i mean that's a big hit yes. to government yes.
executive branch pamene pachapa anthu atukwanidwa ndi atsogoleri a dziko lino ndiye kunena kuti pabule mm. chifukwa amenewa a imf one of the conditions mm. inali imeneyoyo yokuti kwacha iyi mukuyipanga over price Right. tayikeni pa mtengo umene ukuyenera bwinobwino osati mmene mukuyipangira ndiye Boma lakhala likumakanakana limakanakana koma kenaka umazaziwa zonena kuti wopemphesa ndi wopemphesa basi right. umazagonja yes. ndiye agonja boma nkunena kuti okhe chabwino ndagonjera ndiye basi abwere nkuzatikanira ndalama cha yeah. aya inakaoneka kuti azikhala ndi umunthu eya umakhala ndi umunthu ndiye aonesa umunthu azungu amakhala timati umunthu eh. umunthu eh, eh. eh achimwene amafuna ndiye uzungu uzungu utakhala uzungu ngati mungotsegula kanema zanu mukuonera Kwagwanji special pamene tikudikira kuti tiolokere ku nyumba ya chifumu kumene president wa dziko lino a Lazarus Chakwera akhale akulankhula ku mtundu wa aMalawi pa nkhani zofunika ndipo poyamba timanena kuti amayenera kuti alankhule ku mtundu wa aMalawi ma 7 o'clock koma tinalandira uthenga kuti iyayi kulankhula kumeneku kuchitika cha ma 8 o'clock pano ndithu tangodusa ndi 5 minutes past 8 nthawi ina iliyonse tikangomva kunena akonzeka tikhala tikupita kumenekoko kuti timve tibweranso mwamsangamsanga kuti tizaunguze kuti kodi uthenga umene anatikonzera a president anthu mwaulandira bwanji chiyembekezo nchotani kodi zikhala bwanji uh, nyumba ya malamulo ikukumana pamene akuunika kuti kodi chuma tayendesa bwanji pamene tadusa hafu mid, mid term review nde kunaoneka kuti even kumenekoko kuti ayambe kukambirana amafunabe anthu akambirane za devaluation nkuona kuti zikhala bwanji Yeah. adalengeza za devaluation lachitatu nthawi ngati inoyo Yes. kutanthauza kuti tatha masiku 7 one week Yeah. mukuona kuti ya- yafika bwanji nkhaniyi eventually anthu tavomereza number one kuti i think zinthu zilibe zimene zichitike choncho komanso mwina funso limene likumatuluka kwambiri ndilokuti kodi panali njira ina imene tikanapanga kuposa iyi kapena tivomereze kuti there was no another way way ina the only way was to do this and probably That's why today we might be celebrating ECF. Yeah.
Um, nkhani ya devaluation imene funso lachiwiri kunena kuti is there a way uh, kuti mwina tinakapeza njira ina kuithawa devaluation i seriously doubt i seriously doubt as long as as long as pali trade imbalance kunena Yes. kuti ifeyo sitikugulisa zinthu kunja kuti tipeze ndalama yakunjayo kuti ibwere kuno mukaipeza kuti mungaipeza kuti so ma, ma, ma, ma solutions ake kapena kuti mayankho ake ndi long term ndi zinthu zoti ndi zofuna kutenga nthawi ndithu mm-hmm. koma mwina tinakanena kuti approach ya devaluation inakakhala yosiyana mm-hmm. ena akhala kumanena za gradual Yes. kuti bwezi kumabwera Pang'ono, pang'ono pang'ono, pang'ono pang'ono, pang'ono pang'ono. than kungofika one time drop pa 40, 44. 44 remember inaliponso ina ija ya 20 Yeah, July, Yes, 25%. ya 25% Yeah, then So, pakati pa imagwa pang'ono imagwa pang'ono pang'ono Eh. so in total ndrama yathu yagwa ndithu maybe about 70 chakuti 80 percent True.
which, which really shows you kunena kuti mwina mwina nthawi zina tizizipanga plan zinthuzi we are living in denial sikuti sitimadziwa timadziwa koma mwina kayendesedwe ka chinthucho devaluation si ngozi yokuti ayi sikuti basi Kuti tinango- tu- ti- tinagona, tu- tango- akazanga abereka mwana kuchipatala Ah, chimwene. Maziwa. Ah, maziwa Iwe accounting Ayi. koma mbali yoyambayo mmanena za ku parliament Yes. naona kuti ku parliament even kuti Matenda. ayambe yes kukambirana ndithu nkhani zokhuzana ndi zanjala ayi ma opposition anena kuti yayi tikambe kaye anankhuma tikambe kaye leader of opposition tiyambe kaye kukamba nkhani ya devaluation pamene ponso lero ta As- a Suleman ayimanso kunena kuti yayi koma munthu amene ali nduna Ya ya zachumayo zachumayo, ali amene ndi ali ndi nkhani zina Yes. amene anasowesa ndalama pena pake Yes. eh, ati, Yeah. atimasule timukhulupirira bwanji Yes. nkhani pwirikiti koma zimene zimachitika mnyumba ya malamulo is a reflection of the tension the bitterness ah, imene ikuchitika outside ndimafuna ndinene mwansangansanga ah, kunena kuti wina anayemba pa tsamba- tsamba la mchezo pa facebook kunena kuti madiva onse kapena nonse amene mmakonda kuzijambula zithunzi akuti angotika ezi No masefu. Anthu- Anthu asiya kaye anthu- kujambula kaye. reality kaye
koma amene ndanenera si mashopu onse amene akweza kaye zinthu Yeah. akakweza shopping ya ma grocery Yes. ya mwezi uno Yes. tikalandira Yes. ndi pamene sopano anthu anene kuti oh go Yeah. devaluation ija Yes. now i can see you yes now a president yatuluka hope imene mukuganiza kuti abwerese kwa amalawi ndi chani kupyola pa zimene mwina anayankhula a chithyola a simplex chithyola chifukwa chokuti anthu amayembekeza kuti yes maybe a simplex chithyola ayankhula koma atamaliza kuyankhula reaction ya anthu sidali yabwino Yeah. yes anali ndi mfundo zingapo zimene amapereka kuti zoti achite cushion because i think iwo anayima pa cushion Yeah. kuti statement yawo imadzakukamba za how are you going to cushion and not necessarily kuti kodi on a long term Yeah. Komano padakali pano poti tili pamavuto, tingapange bwanji kuti mwina anthu asamve kuwawa? Nchifukwa chake mwina amakambapo za ndalama zimene boma mwina lipereke munjira zosiyanasiyana, kaya ndi mtukula pakhomo, Yeah. kaya ndi anthu osauka a mtawuni, kaya ndi ah, anthu amene anakhudzidwa ndi ngozi za ah, Cyclone za Freddy. Cyclone Freddy. Yes, yes. Eh, zimenezozo zongo- zongowathandiza zina ndi zolandira mwezi umodzi zina zolandira miyezi itatu Itatu, kuti yes, mwina yes. ungozitolera basi Yes, chifukwa chokuti si thandizo loti munthu azidalira Yeah. mukuyembekezera kuti how far can you go beyond that yes. to instill hope mm. kwa amalawi amene alipo ena yeah. mwina inu ndi ine titha kuima patokha mm -hmm. koma alipo ena amene amayang'ana kwambiri kwa atsogoleri yeah, they pin their gleam of hope on leadership yes. kuti awa ndi amene angatiteteze mwina ku zinthu zina zimenezi what message of yeah. hope can he bring yeah. to malawians amene akudikira mwachidwi yeah. I have nothing personal against um, achithyola banda Right. koma kunena zoona zikuoneka kuti amalawi sakuwaona ngati munthu woti atha kuwapasa chiyembekezo truth be told chabwino um, so nthawi zina nkhani ya chikhulupiriro ndi mmenenso mwina munthu akuzichitira kale ndi mmene munthu akuyankhulira ndi mmene munthu confidence yake ndi china chilichonse Right. zimatha kuthandiza akusoweka confidence Ah, not, not, not necessarily confidence koma and si zinthu oti mungazisinthe ndi mmene alili alibe chikoka alibe chikoka no simply put i don't think ndi munthu onena kuti ali ndi chikoka kunena nkumayima apopo anthu kumagwira mutu kumakandira kumanena kuti iye apale no sindikunena maganizo anga koma ndikunena zimene anthu amalawi akuyankhula Right. He- he's- he- zulo in as much as mwina anayankhula zina zonena kuti munthu anena ah, okay that's a good point koma generally anthu sama sakuwaona achithyola banda ngati munthu woti atha kupanga inspire confidence into Nthawi them ngati number one imeneyo. ndiye ubwino umene unga- ungathandi- ungabwerepo a president akabwera akhala kunena kuti iwo acha- no, amazayankhula chizungu china chake Eh, chabwino. eh, chichewa chawonso nchabwino Chabwinonso. ndiye atati abwere ndi confidence ndikuyankhula ngati statesman chifukwa uyu ndi minister eh? ine ndikuona ngati kuyankhula kwa president kunakakhala kuti aminista aja anayankhula zomveka zoti anthu anakhutira and people were happy maybe it was not as important Yeah. kuti apresident abwereso Abwereso. ayi koma kubweraku ndi chifukwa chonena kuti feedback yafika feedback yafika yonena kuti ayi anthutu akuona ngati mmene ayankhula aminister aja mwina sizinayende Sanakhutisidwa. exact sanakhutisidwe so what i expect from the president is to build the confidence imene mwina achithyola sanathe sanathe kutani sanathe kupereka kwa amalawi ndiye izizi mukumva kwanga zimayamba ndi inuyo ngati mtsogoleri mmene chinthucho mwachilandirira komanso mmene mufuna kuti inuyo mperekere chisanzo chabwino kuti amalawi akukhulupirireni ine ndikuyima pamenepo kwambiri chifukwa monga ndinanena poyamba paja ndinanena kuti sitinamvepo mfundo zokhuza ndi austerity from the minister of finance koma tikuyembekezera kuti awawa amene mwina by deliberate kuti because the statement was about cushion Yes. kuti maybe he only stopped at zomwe akupanga to cushion maybe then he would come again and talk about ma austerity measures ka pali ma recovery plan amene ali Yes. nawo Yes. don't you think imene he didn't want to dilute his message that's why he just decided kuti ndingokamba za cushioning Za without cushioning. having to talk about other issues Ah, ah, I, I- I don't agree i don't agree chifukwa chonena kuti tikamakamba nkhani yonena kuti mufuna mpange cushion kupanga cushion ndiye kuti mufuna kuteteza mufuna kuteteza ndani mufuna kuteteza malawi mufuna kuteteza chuma cha malawi ndiye austerity measures kapena kuti mfundo zokhwima ndi njira imodzi yotetezera chumacho mukachiteteza chumacho it means kuti government ikhala ndi surplus ikhala ndi ndalama zochuluka zokuti mutha kupereka kwa ndani kukagula mankhwala akuchipatala ndi zina zotero tiyime pamenepo chifukwa akuoneka kuti anzathu akonzeka ku nyumba yachifumu tiyeni tiwolokere ku lilongwe pamene purezidenti wa dziko lino akufuna kuyankhula ku mtundu wa amalawi

kukhala nazo zimenezi ndi zinthu zimene takhala tili kulankhulana nawo zaka ziwiri zapitazi chifukwa cha zimenezi ndiye kuti tikhala ndi ndalama 174 million za american dollars mzaka zinayi zikubwerazi komanso abale athu amene amatithandiza pa chitukuko ativomereza kuti mu bajeti yathu ayikemo ndalama zinthu zimenezi sizinachitikepo zaka 10 zonse zapitazi chifukwa kudali cashgate komanso kunali kusayendetsa bwino nkhani ya chuma maboma apitawo kukoma kwake kwa pologalamu imeneyi tsopano ndingokambapo zinthu zingapo zofunikira choyamba nchakuti zimene achita a imf potivomereza ife zithandizira kuti zitsegule khomo tsopano kuti anthu ofuna kutithandiza pa zinthu za phindu mdziko muno achuluke. Mwachitsanzo, chifukwa choti ativomereza pologalamu imeneyi ndiye kuti azathu otithandizira pa ntchito ya chitukuko andandika kale zinthu zingapo zofuna kuti zithandizire kuti tikhale ndi ndalama zakunja m'mabanki athu zimenezi zili kutanthauza kuti 60 million dollars zothandizira trade finance kuti zithandize mabanki akuno kuti zikuthandizeni inu amene mukuyitanisa zinthu zakunja monga fetereza mankhwala amzipatala komanso zipangizo zoti muyambire ma factory kunoku kapena muchitire ma factory kunoku ndalamazo zipezeke zikuonjezeranso ndalama zochokera ku world bank zokwanira 217 million dollars ni mpukutu umenewu kapena phukusi lakuti lithandizire chifukwa aona kuti ifeyo tikuyendetsa zinthu zathu zachuma potsatira malangizo ndi ndondomeko yamakono yakukonzanso zinthu ndipo gawo lachitatu la ndalama zimenezo apereka mwamsangamsanga pompanopa komanso zikutanthauza kuti ndalama zokwanira 250 million kuchokeranso ku world bank kuti zithandizire pulojekiti iyi yakuti ulimi ukhale malonda weniweni Project imene ndikupita mmawali kukatsegulira ni project imene ithandizike kwambiri. Tikhalanso ndi 30 million dollars zimene zaikidwa pambali kuti zokhazo tingopezera chimanga tigulire chimanga kuti njala ilipoyi mdziko mwathu m'madera ena isakhalepo komanso pakhale

mangolomera awa tipatsawa nzothandiza kuti kapena zotanthauza kuti pa miyezi inayi yobwerayi tikhala ndi ndalama zakunja zokwanira kuti tsopano nkhani ya zachuma ikhale bata ndikuti tikhoza kuthandiziranso

kuti ena onse ofuna kuti ayikize chuma chawo kuno kuti chithandize kubweretsa phindu ku zimene ife tikuchita chifukwa chakuti tikutsatira ndondomeko zatsopanozi zimene ndondomeko zokhwima kwambiri koma taonetsa kuti tikhozadi anthu oterewa ayamba kubwera tsopano ni pa mapulani abwino komanso omasuka kuti atithandizire kuti zaulimi zipite patsogolo komanso zochereza alendo kapena kukopa alendo zipire patsogolo ngakhalenso za migodi zipirenso patsogolo mtundu wonse kunena kuti zija takhala tikukambazi zonena kuti tithandize pa ulimi uh, kukopa alendo komanso uh, migodi anthu atithandiza ndiye kuti ma mega farm tikukamba aja kunena kuti ma estate akuluakulu minda ikuluikulu kuti tizitumiza zinthu kunja atithandiza komanso zitithandizira kuti tione kuti migodi yonse tinayo kuno tionetse kuti mtengo wake ngwa mtundu wanji kuti zimenezo zitithandizire kupeza chuma chotukulira dziko lino kufika pena pake komanso zitithandize kuti malo osiyanasiyana okongola amene anthu amawasimba kunja konseku kuti alakalaka atabwera kudzawaona tikonzekerenso zimenezo ndiye kuti mabizinesi onse tsopano apita patsogolo komanso zonse zochitika zimene inu mwalephera kumachita chifukwa chakuti ndalama zakunja zakhala zovuta kwambiri kuti muzipeze Panopa angokonzekerani kuti mukhala otanganidwa kwambiri chifukwa zinthu zimenezi zitithandizira tsopano kuti mupite patsogolo makamaka inu amene muli mabizinesi anu osiyanasiyana kapena titere pophera mphongo m'mawu ena ndiye kuti chimene chilipochi chitithandizira tsopano kuti wonse akhoza kudziwa mdziko lonse lapansi kuti ku malawi kuno mwayi ulipo tsopano kuti mukhoza kufika momasuka chifukwa ngakhale pologalamu ya imf ithandizira kuwapatsa chilimbikitso kuti zinthu zili kukonzekadi ku malawi ndipo mmiyezi inayi yobwerayi Tithandizira tsopano zonsezi kuti timange maziko okwanira ndi wolimba a zachuma zathu. Ndikudziwa koma kuti kuti tipeze mwayi umenewu, mwayi wakuti tikhoza kuyambanso ndi kumanganso nkhani ya zachuma ya dziko lathu, pakhala mtengo wake umene talipira, mtengo wopweteka. Ndi mtengo wopweteka umene takhala tili kutsatira kuti zonse zofunika polongosola zachuma zitheke wopweteka kuti ngakhale mabungwe amene amatiyang'anira kapena amene alipo mdziko muno oyang'ana zachuma amve kuwawa Komanso zakhala zopweteka chifukwa chakuti takhala ndi ngongole, ngongole imene imatiposa msinkhu. Ndikudziwa kuti zimenezi aliyense akumva nazo kupweteka ndipo ndi zopwetekadi chifukwa dziko lathu lakhala lili pampanipani. Komatu zachitikazi nkutipatsa kuti mwayi tikhale oti tayambanso kwatsopano. Ndikuti kuti tikhale ndi mwayi woyamba kwatsopanoko talipira mtengo waukulu koma kumbukani kuti nthawi imene ndimalandira mphamvu zolamulira pa tsiku la independence ngati mukumbuka zaka zitatu zapitazo nthawi imeneyo ndinali ndi katundu mu mtima mwangamo katundu wolemera chifukwa ndimadziwa kuti inu mwandikhulupirira kuti ndikonza zolakwika zonse zimene zakhalapo mkayendetsedwe ka zachuma la dziko lathu zimene ndazilowa tsopano ndi kuzivomera ngati zangazanga pa nthawi imeneyo ndidadziwa kuti ndili mchisankho chisankho choti ndikuwuzeni choonadi monga mmene zinthu zinalili ndi mmene zinthu zilili kuyipa kwake kapena ndinene mabodza mabodza wonena kuti zonse zili bwino ndipo zonse zili kuyenda tayale kulingana ndi zimene maboma enawo amafuna zizikhalira koma nthawi imeneyo ndidasankha kuti kuli bwino ndinene choona chifukwa chake ndidanena kuti pakhale zinthu zochitika ndi zinthu zimene tiyenera kumanga kumangapo zonse zochitika za zachuma kwathu kuno zimene zipweteke ndidapereka chitsanzo chakuti ukhala ngati fupa lathyoka ndipo kuti fupa limeneli likonzeke pakufunika zinthu zochitika zo, za ululu kwambiri kuti tikhalenso bwino ndidakambapo zakuti kupweteka kumeneko kukhalapo nzimene tikumva pali panozi tikumva kuwawa pali pano ndipo tikumva kuwawa miyezi ingapo yochepa imene ili kutsogoloko kufikira tsopano mafupa onse akhala bwino akhale m'malo mwake tikhale anthu oti tikhoza kuyenda motsimikiza tsopano kuti ngakhale tikupita ndi kufesa koma tili kulira misozi Tikondwera nthawi yakututa chifukwa ili pafupi. Koma nthawi yokondwera yakututayi ibwera pokhapokha ifeyo tigwiritse ntchito zimene zachitika panozi moyenera. Chisankho ncha ifeyo, chifukwa sikuyamba kuti tikhale ndi chisankho cha mtundu umenewu. M'mwezi wa September 2006, padali patangopita zaka ziwiri a president amene adatisiya a Bingu atavutika ndi kuti zinthu zikhala bwanji, koma nthawi imeneyo a IMF pamodzi ndi World Bank adanena kuti mayiko osaukitsitsa ngongole zonse tathetsa ndipo mzaka ziwiri zimene zidatsatira chimenechi malawi idakhala ngati tayambanso kwatsopano ndipo zachuma zidayamba kuyenda kuyamba kugwira msewu koma atachitika masankho a 2009 zinthu zimene zidayamba bwino zija wena tsopano adayamba kuti ayi ayi tiye tigawane zinthu zimenezi tiye tizidyako ndalamazi mmalo mozipereka ku zinthu zakuti zitipatse phindu adayamba kudya kunyapula zonse angakhale apurezidenti amene adachita kuperekanso lamulo lakuti wina aliyense mboma akhoza kutenga cheki chake mpakana kupita ku banki ina iliyonseyo kumakapeza ndalama popandanso china choletsa chimenecho nchimene chidayambitsa kashigeti ndikuti anthu asatikhulupirirenso kuti azitithandiza pa, pa bajeti yathu chiwerengero cha chuma chathu adaletseratu kuyambira nthawi imeneyo kufikira tsopano pamene afuna kuyamba ndiye chifukwa chonena kuti tsopano wonse atikhulupirira ndi kuti atipatsadi thandizo lotereli ifeyo tili ndi mwayi wakuti tichite bwino osati tiwonongenso mwayi umenewo ndikudziwa kuti alipo wena amene azinena kuti ayi ayi tsano tili mwayi Hey, ndalama zimenezi tigawane ifenso tidyepo aa ndi ine zimenezo ayi ndibwerezenso sindilola zimenezi aliponso wena amene afuna kuti mwayi umenewo tingoutaya chifukwa choti tizingolozana lozana wena kumaloza ine kumene kuti ayi vuto nChakwerayo koma ndakuwuzani zaka zitatu zapitazo kuti tikhala pa mavuto koma mudziwe kuti ine zimenezo sindilolanso kuti zindichotsere maso anga pa masomphenya amene ndili nawo aliponso wena amene adayambitsa mavuto tili nawowa mavuto amene tikuchotsawa amene azikhala wolankhula koma mokweza ngati kugwiritsa ntchito vimkuza mawu vankhaninkhani kumanena kuti ayi vuto ndiwe komanso kumauza amalawi kuti amalawi ameneyo tiye tithane naye munthu ngati ine sindiopsezedwa ndili pano kuti nditumikire amalawi and kuti ndichite zimenezo Ndili wokonzeka kuchita zinthu zakuti n'zopweteka, koma ndili kudziwa kuti n'zinthu zofunika ndipo n'zinthu zimene zili zoyenera. Ndipo chimene chatipweteka koposa pali pano ndi kuchepetsedwa mphamvu kwa ndalama yathu. Koma mphamvuzotu ndalama ya amangoichirikiza. ndi mizati yoti idawola kale mchiswe chifukwa sinali mphamvu yeniyeni koma mphamvu yongoyerekeza chifukwa ife tinalibe chilichonse chimene tinali kutumiza kunja kuti tidzipangire ndalama zathu zathu ndiye ndikudziwa kuti ichi chapweteka kwambiri aliyense ndikudziwa kuti aliyense wa inu aliyense wa ife mpofunika tsopano tiyambe kuyesa kuti kodi chofunikira nchiti chimene sichikufunikira nchiti ndalama zanga ndigwiritse ntchito pa chiyani kuti pakhale phindu osati kungomwaza ndiye pokonza zimenezi ine ineyo ndifuna ndiperekenso chitsanzo kuti kungoyambira panopa mmene tipita kutsogolo kumalizira chakachi sindiyendanso maulendo opita kunja zimenezo zikungoyamba ndi msonkhano umene ulipowu waona zosintha kwa nyengo wa cop 28 pothera pa mwezi uno zimenezo sizichitikanso sindipita komanso ndikufuna kuti polankhula zimenezi ndiye kuti wonse amene akuyenda pa ndalama za malawi kumapita maiko akunja kaya ndi public officer wa level yanji ngakhale amene ali m'mabungwe amene si aboma maparastatos amene ali aboma titero maparastatos mpakana kumaliza kwa chakaku malichi zimenezo zisachitikenso nduna zonse tili pali panopa zimene zili kunja ndi ndalama zakuti zaperekedwa kuchokera mthumba lathu kunoku ngofunika azibwerera pompanopo ulendo uliwonsewo umene ukhala wofunikira kwambiri kuti uchitike ndi wina aliyenseyo andipatse lipoti alembe ine ndipereke chilolezo kuti ulendo umenewo mukhoza kupita chachiwiri ndikulamulanso kuti Wonse amene amalandira ndalama zakuti azigulira mafuta kuika mgalimoto zawo, kaya ndi nduna, kaya ndi ma PS, ma principal secretary, kaya ndi ma director, kapenanso akuluakulu m'bomamu amene amalandira zimenezi, kuyambira tsopano azilandira theka, half, la zimene amalandira chachitatu mpaka nditafotokozanso bwino kutsogoloko ndikulamula asekitale a president ndi cabinet kuti alembere kalata wonse okhudzika mboma kuti kaya kukhala maphunziro a mtundu wanji kapena pafunika kuyenda mwa mtundu wanji zimenezo zitheka pokhapokha pali mlingo wolekezera kulinga n'chiwerengero cha ndalama zimene zikhoza kugwiritsidwa ntchito komanso kuti maalawansi wonse pafunikanso kukhala ndi mlingo wake pochita zimenezi tikufuna kuti tionetsetse kuti ndalama za boma zisangogwiritsidwa ntchito kumangolipira anthu pa maulendonso opanda pake pa zochitikanso zopanda pake chachinayi ndauza nduna wa zachuma kuti mu bajeti yobwerayi aonetsetse kuti tikukambatu bajeti palamenti ikumana pompanoyi kuti aone kuti kodi tayenda bwanji mmenemu ayikemonso thandizo lakuti amene ali mabizinesi ang'onoang'onowa apeze popumira komanso kuti ndawawuza andunawa kuti m'bajeti imeneyi aonetsetsenso kuti pali kagawo koyenera kuti onse ogwira ntchito m'boma nawonso athandizike apeze popumira ndawauzanso kuti palipano tsopano ayambe kuona za misonkho imene anthu ogwira ntchito amapereka ndi kuti akhoza kuganizira kuti mlingo wanji umene uyenera kukhalapo akamakonza bajeti yawo imene iperekedwe m'miyezi ingapo ikubwerayi kuti aliyense aonetsetse kuti popeza ndalamayi mphamvu yake yachepa iwowo asangolandiridwanso ndalama zonse kamba kopereka msonkho pali pano kuti titeteze amalawi onse chifukwa choti alipo wena amene khalidwe lawo ndi lofuna kuti poterepa apezerepo mwayi popeza kuti ndalama yachepa mphamvu ndi akungoyika mitengo mmene angayikire ndapempha anduna yawa wazachuma komanso anduna yawa woyang'anira za malonda kuti agwire ntchito pamodzi ndi commission ya competition and fair trading kufufuza wina aliyense nkumaona mitengo kuti ili bwanji chifukwa ngati pali zina zimene zachitika mosayenera ndikufuna kuti zimenezo azindipatsa ripoti wiki iliyonseyo kuti anthu amene akuchita zimenezi pofuna kuti angopezerapo cholowa pamene sakutsata lamulo tidziwe ndani akuchita zimenezo chimodzimodzinso ndikuwauza a secretary a president ndi cabinet kuti aonetsetse kuti mitengo ya madzi amene yakwezedwa posachedwapa ndi ma water board ndalama zoyendetsera ma water board zija zithandize kulipira mitengo imeneyo pali pano kuti kukwera kwa kapena kuchepa kwa ndalamako kusaperekedwe m'mitengo yokuti zilange anthu amene asoweka madzi chifukwa madziwo ngofunika ndi moyo ndithu koma komalizira chofunikira kwambiri nchakuti ndalama zimene tingapulumutse chifukwa choti tatsekatseka zonsezi ndalama zimenezo tipezere fetereza ndalama zimenezo tipezere chakudya ndalama zimenezo zitithandizire kuti panopa mmene tikupita kumakabzyala kuminda anthu akhale nchakudya dziko lonse pomaliza kwa inu amene muli ndi maudindo a utsogoleri ndipo mukudziwa kuti ndinu amene muli ndi kuthekera kwake kapena ndi inu amene ndibwereze pamenepo ndi inu amene mudayambitsa kuti masautsowa akhalepo mavutowa akhalepo azachuma amene tikuchita nawo panowa amene tikukonza panowa mudziwe kuti inunso sitikusiyani ngati ndinu mdachita nawo kuti zimenezo zikhalepo mulungu akudalitseni nonse mulungu adalitse dziko lathu la malawi zikomo

president lazarus chakwera mtsogoleri wa dziko lino kulankhula ku mtundu wa malawi poyamba tinamva kulankhula mchingerezi kenaka tamva kulankhula uthenga omwewo mchichewa takulandiraninso pamene tikupitiriza programu yathu ya kwagwanji wapaderadera amene tikuti kwagwanji special amene tinabwera pano kuti timve kuti apresident abwera ndi zotani tinanenanso kuti akamaliza tibweranso kuti tiunike kuti kuti apresident

Uh, nthawi yathu ndi yochepa kuti tiunike zimene anayankhula president koma poyambirira ndikufuna ndimve mwina kuyambira kwa inu ambuye bishop kuti mutamva mmene ayankhulira president reaction yanu ndi yotani Ah, ah, ah, ah, tithokoze kwambiri abwera nthawi yabwino tikhoza kuti nthawi yabwino chifukwa chakuti paja tinali ndi ina presser ija so imene ija inakangokhala choti ija presser ya ya a simplex chithyola Ya, banda in- anduna eh, ya imene ija inasokoneza kwambiri anthu inasokoneza kudziko ku anthu kwambiri kuti ngazi ndimene zowabisanso ngati Bwanji, sir? anthu ambiri zime- sanayankhe mafunso amene timafuna kuti atiyankhe amalawi so the president has come at the right time for tinene zoona ndi speech yabwino chabwino atiyankhula bwino ndikukhulupirira kuti apereka chiyembekezo right ya chiyembekezo chimene timanena osati kuti akwaniritsa koma the hope that munthu aliyense amayembekezera kuti nthawi zina ukamalira munthu akamabwera kuti ayi pepani musadandaule fizi tilipira fizi ya ana ngakhale kuti waferedwa at least umakhalabe ndi kulimbika mtima so abwera kudzatipatsa hope imene tikhoza kunena kuti atiyankhula bwino chabwino yeah.
ochunga Ehe. reaction yanu ndiyotani ambuye bishop akuti mwana ni mwana basi Ehe. achithyola ndithu ndi baby amene ati adikire mwina munthu wamkulu atuluke ndi wamkulu waoneka what, what is your reaction Po- poyamba paja tisana uh, president asanayambe kuyankhula ndinadzanenapo zonena kuti i have nothing personal against achithyola banda koma kunena zoona akukhala ngati kuti amalawi sakuwakhulupirira kuti ndi munthu woti atha kupanga instill confidence in them lero a president mwawamva mmene ayankhulira amaoneka even mmene anazichita carry amaoneka kuti ndithu akwiya zawakhudza kwambiri komanso amaoneka kuti he's serious and uh, na- a- akonzekera ndithu mwinanso is a lesson kuti nthawi zina zinthu zofunikira kwambiri ngati zimenezi musamatume anyamatawa muzipanga nokha Muzipanga. remember you could have ah, ndi liti amayankhula chithyola. Atchula lolemba. Si- si- si lo- lolemba lomwe Lero lachitatu. yeah we- they could have waited could have Akanangodikira. waited for the head of state kuti ayankhule chifukwa kuyankhula kwawo kuoneka kunena kuti yayi ndithu ngakhale sa- samalephera wena onena kuti ah palibe chanzeru chimene wayankhula koma I'm sure kunena kuti waonesabe kuti is serious now kuyankhula ndi kuchita zinthu ziwiri zosiyana ndiye now kuyankhula kokhako a president ayankhula whether what he has said is going to be done we are waiting to see chabwino reaction yanu mukuoneka ngati nonse mugwirizana kuti iyayi kukhala ngati talandirapo hope apa chifukwa choti zinthu zinatani zimakhala ngati kuti zatayika now tinabwera pano uchunga nkunena kuti nkutheka kuti a president amadikira Yes. kuti aone usi Yeah. Yeah. kuchokera ku imf kumene kumamveka kuti kukhala ngati kumene wakhoza kutipasa extended, extended credit facility facility, yes, yes. ecf and indeed true to Yeah. it ayambira pamenepopo kuti akuluakulu taoloka Yes. tamva zowawa zonsezi chifukwa timafuna chinthu chimenechichi mukuona kuti zathandizira bwanji kuti uthenga umene anabweretsa a president ukhale mwina wopepuka chifukwa cha kulandiranso ECF imene a IMF anatilanda titanena kuti timapanga zachinyengo mbuyomu ochoka ndipo ndimaganizira kunena kuti panakakhala kupanda nkhani ya ECF mm. sindikudziwa akadayambira pati Pana- chifukwa pana- ndiye kuti pana- yeah. anakambira nkhani ya Yeah, devaluation devaluation. imene ndi nkhani yovuta kwambiri Yes. koma ECF inawapasa mangolomera Yes. abwana president kuti ayambe on a positive note Right. kuti ayambe ndi kachiyembekezo kena kake Right. konena kuti ah, by the way akuti ukhala ngati kuntchito kwandikweza Yes. pomanena kuti andilanda mafuta ii, Eh, anthu anthu agono akusangalala, kale yeah. so tinene kuti ecf ija yathandizira Yeah. ndinanena mwina kwa iwo amene angotijoyina kumene kuti extended credit facility ya 174 million the amount itself is not as big Yeah. koma nkhani kwa- chifukwa ngati pa mwezi timagwiritsa ntchito 250 million uh, us dollars pa import cover ndalama zimene timagulira katundu wakunja kani mankhwala ndi zina zoterozo zofunikira Malawi muno mafuta mkatimo koma 174 ndiye kuti njochepa zedi Sikukwana, sikukwana yes. olo ndi ndalama zimene timagwiritsa ntchito Pa pa mwezi. mwezi koma Chachikulu kwambiri ndi ECF ndi the confidence kapena kuti kukhulupirika kapena chikhulupiriro chimene anthu akunja amakhala nawo amakhala nacho akanena kuti inuyo ndi kuti muli ndi extended credit facility kutanthauza kunena kuti akulozani chala kunena kuti uyo ngokhulupirika Kono mutha mutha kubwereka kubwereka ndalama ndalama. mutha kubwereka ndalama Amabweza amene. ndi anakamba kale kunena kuti within the first four months Yes. anakamba za african development bank Yes. world bank Yes. imf Yes. onsewo ali mmene akuonesa kuti EU apereka kale european union yes onsewo amene asonyeza kunena kuti ayi tithandiza yes now tibwereno ku mfundo zikuluzikulu zimene ayankhula mwina zimene amalawi akhala kumakamba nthawi zambiri mfundo yoyamba imene anayankhulapo a president akambapo za maulendo i think anytime anthu akamakamba chuma sichikuyenda bwino anthu amakamba koma maulendo a president amayi ndi abambo now a president akunena kuti asiya maulendo awo onse opita kunja mpakana Malichi chifukwa akukamba za chaka cha boma. Chaka cha boma chimayamba pa 1 April chimatha pa 31 March ndi akuti sayendanso apa mpakana Malichi kuyambira ulendo umene amayenera kuti ayende kumapeto kwa mwezi uwu umene amapita ku, ku, ku Dubai uku, kuti akakambirane za uh, izi za environment za climate change mwayilandira bwanji nkhani imeneyi chifukwa ndimene yakhala ili mkamwa mkamwa mwa anthu zakuyenda kwa president A Wonder, chimene chikundisangalatsa nchakuti ndiye kuti zimene Amalawi timadandaula ndi zoona. Chabwino. Tikhoza kuyamba choncho kuti tikamati anthu musamayende kwambiri fa poyamba paja zimene ngati timapanga attack. Yes. So now the president has come kuti ndi zinthu ziti kupita kunjako nkofunikira koma kumaononganso zinthu zina. Ndiye kutanthauza kuti zimene Amalawi amadandaula zina zimakhala zoona ndithu. Chifukwa ngati atseka tidakati kuuzidwa kuti maulendo amenewa ndi amene akutipindulira Ngaphindu. Eh, pata- ngaphindu pata- amakatitengera zinthu zimene tilibe pobwera pano pankuzayimisa maulendowo at a time pamene mwina anayamba kumayenda kuti ah nanga si Pata imf saka- pano pata pano timakatengako ndalama Eh, zambiri. timakatenge- ya ndi apa pa imf yatichonga nthakupitiriza poyimisa zimenezi akupereka uthenga wanji a president Ndima- ndimaona ngati kuti nthawi zambiri tingoti nthawi zonse anthu akamayankhula adziganizira kunena kuti zimene akuyankhulazo mawa Apa timatero poyankhula zikhoza zakubwereranso Chabwino. chifukwa sinanga amatiuza pano ndinamva pompano timazipanga follow anabwera ndithu ndi kunena kuti ayi kupita kunjako tu ndiye kokasaka ndalama Yes. inu musadandaule chilichonse so Yes. president akubwera kuti musapitenso mpaka na chakachi tifike kumapeto osati cha December iyayi Ayi, koma chaka cha boma, yes, cha boma, mpaka March, yes. tisayende zimene zikutanthauza kunena kuti Kuyenda kujako inde kumakapezetsa zinthu zabwino koma ngati akuti a president ndetu kumaononganso zinthu Ya, tiziyendapo msangamsanga chifukwa yeah, ndi nkhani ndiye zambiri tipangenso zimene- mwafulumira Yes. koma chimene tisakhalenso chifukwa chakuti poti sindikupita Kunja. kunja ndiye nditakate m- momunomo Eh, lokorani ah, yeah. awa akupita ku Kasungu akapanga launch agriculture commercialization ndiye Eh. kuti Tiwerenganso kuti mziko muno akuyenda kangati chifukwa choti asiya kupita kunja. Kodi kwa- kuyenda kuno kodi akamayenda kuno imakhala za ulere kuti basi amangoti yendani. Ayi president sangayende Eh, zaulere yetu, chifukwa cha ndiye- mmene ndiye imakhalira tiwe- ndi tiwere- basi. tiwe- tikuyenera kuunikanso zimenezo chifukwa chonena kuti kunjako inde of course ma expenditure amakhalapo koma kuyenda kuno kwene amayenda okha amayenda ndi anthu ambirimbiri and pamenepaja ngofunikanso kuunikanso kuti ine ndimayenda ndi anthu 300 ndikamapita kupita motsa apa ndachepetsa kuti anthu oyenda nawo ena Chifukwa ena amangopita kumene kujako basi kungoperekeza kuti poti a president akupita akakhale nawo basi. Mukhulupilira kuti azipitaso anthu amenewa ataadulira mafuta chifukwa adulira mafuta ma PS, ma nduna, Director. ma directors ndi anthu amaudindo kuboma omwe ana ado- adula ndi theka. Azaperekezabe a Pule be ndi mafuta a theka amenewa. Wanda ndamakana minacha. Aza- apeza njira apeza njira Chabwino, Eh, chabwino poti tili ndi mfundo zambiri Yes. achunga tikubwera kwa inu akuti nduna zonse zimene tikuyankhula pano zili kunja Yeah. ndiye kuti panopa ngati zibwerere ngati sikunade komwe ali atha kuyikwera madzulo A- ati zibwerere ndiye tifufuzira sikuli ndani kuli nde tifufuze Yeah. kuti ndani abwera liti Abwera liti. M- mwayilandira bwanji nkhani imeneyi maministers onse amene ali- akutanthauza kuti ngati ili public funded kuti ndalama zimenezi ndi misonkho ya Amalawi mwapita mukagwira kantchito ka mtundu wanji akuti tembenukani muzibwera tikuoneni mubwere kunoko tiza- tizalirira limodzi kuno takhala tikumanenedwa Long overdue.
takhala tikumanenedwa inunso mwakhala mukumanenedwa nawo kunena kuti iye ayi mukulimbana ndi boma iye mumakhala ngati mukunyoza boma koma kumakhala kulira kumakhala Yeah. kulira kunena kuti ndizotheka to find a way in which you can control expenditure Right. ndizotheka Ndizotheka. ndipo apapa zimene aonesa president angoonesa kunena kuti ndizotheka Yeah. kukhala mpakana mpaka april mpaka march chaka chamawa iwo osayenda osayenda. ndizotheka Yes. ndizotheka kunena kuti nduna atha kuyipanga direct nkunyamuka nkumabwerera Yes. i would have loved this inakakhala kuti zidayamba kalekale mwina bwezi pano titapanga ma gains ochuluka pa nkhani ya forex imeneyo zimenezo zakumbuyo Ndinene motere kunena kuti inu amene mwauzidwa kunjako kuti nyamukani chonde nyamukani komanso enanu nde muyamba kupeza njira zina zonena kuti mupezere nanga si uku atseka Mafuta. muyamba kupeza njira zina zoti mupezere ndalama amalawi we cannot build this country if we're not going to love it choyamba tiyeni tilikonde dzikoli Right. izi nkhani sizonena kuti abasa a president okha ayi wina aliyense kubomako atengepo gawo kuti tikonze dzikoli right tikupitirira ndi nkhani zina akambapo za capping of ma allowances mm. kuti anthu asamangotapa ma allowances chifukwa ndi nkhani zomwe takhala tikuyikambakamba nkhani ya ma allowances imatuluka pafupi ndi pafupi can we say kuti finally we are going to deal ndi nkhani ya ma allowances chifukwa choti aziona kuti kuti mukutenga zingati mukupita kuti mukapanga zotani uh, bishop wanda ndinene kuti apresident ayankhula mmene atochi aponya mawu mawu aja apita kwa anthu amene akuyenda kukagwira ntchito Right. yeah. so ti- tinakapempha tipemphe pano kuti uh, amayi eh, spc Yes. sinanga ndiye kumene kukupita nkhani zambiri Yes. aunike paulendo wina tinabweranso pano atatseka mbo kuti musapite ku nyanja Eh, eh, magari musata- moto ine wa ndinanena Saturday, pano yes. kuti dikirani 2 months zimenezi ayambiranso ndinanena kuti aya- sinanga mchere wa anthu ambiri ndi omwewo Eh, shuga wawo ndi yemweyo ndiye panopa tamva koma ife sitinamve nkutsimikiza Chabwino. timva kutsimikiza tikayamba kuona tim- ifenso tipereka 2 months kuti tione 3 months Chabwino. zimene anena a, a president kodi anthu atsatira ndiye tapempha amene ali ndi mphamvu tsopano Yes. sinanga president a- akapereka uko Yes. opanga follow up zinthu Right. chifukwa kuyankhulako ndikosavuta tsopano Right. eya Nde Ko- koma muzikhala ife- follow up. eya follow up chabwino a- a- auchunga tukambapo za akunena kuti anduna owona za uh, mafakitale ndi makampani awonesese uh, kuti makampani maujeni ma business ang'onoang'ono ma smes they should be cushioned so that asapezeke kuti amva kuwawa kwambiri mwina mpaka kutseka timakampani tawo nde kuti umphawi wa anthu ambiri uchuluka chifukwa iwowa ndi amene alipo ambiri amene amapanga absorb tiphatikizaponso ndi anena kuti anduna za owona za chuma aunikire ngati pangakhale wage increase even mu midterm momwemu mumu kodi pali ka provision kena kake kamene tikhoza kuunikako kuti mwina nkuwaonjezera anthu ndalama tiphatikiza ndiyo kuti komanso tiunike misonkho imene anthu amalipira akalandira ndalama pay as you earn kodi pangakhale njira yoti ti- tichepeseko so that devaluation ija isadye ndalama zonse zimene munthu amatenga tikuphatikiza nkhani zitatu zimenezizi mukuziona bwanji ochunga mwina anakaphatikizanso kunena kuti malevy malevy amene ali kumafuta kuja Yes. anachulukako malevy Malevy omkangochosako levy imodzi kuti Yes. inu tikuti malepu malepu kuti Yes. mafuta ma- magesi akafike kumidzi Station. koma ma- magesiwo mulibe Sakukwana town. ndipo musama- tisamayike zinthu ngati goli sometimes should not be too mechanical titha kunena kuti for this period poti amalawi akuvutika kwambiri mwina izi tikhale kaye tachosa kaye pang'ono anthu kumayiko ena mafuta akusisa Yes. koma ifeyo ayi nganganga pa malevy Tanzania ngangenge taona pa malevy ndithu announcement ayi za- pena pothamakonza ndiyankhe funso lanu kunena kuti ndimafuna ndinene kuti awawa amene ali opanga mabizinesi ang'onoang'ono ndi am- amodzi amene amamva kuwawa kwambiri mdziko lino Yes. chifukwa cha nkhani ya misonkho chifukwa chonena kuti iwonso ndi amene amavutika ngakhale kuti apeze forex imene chifukwa mabigitu akangoyimbira anzawo kumabanki zimatheka Amakonye, imakhala mabigitu amakonye, yes. amapeza njira zawo dzikoli limakomera iwo amene ali ndi mayina komanso ndandalama sono tinene kuti timteteze uyu chifukwa Wapanso. gulu lambiri Lili ndi limene limene lili lili. ndiye nakondwera ndi mawu amene komanso tinene kuti nkhani ija mmakamba yonena kuti misonkho ija Yes. ya pay as you earn Yes. kuti misonkhoyi tisamachita kukhala ngati kukhapana kuti kumaponyana ku- uje ndi kung'anjo ya moto kuti basi ziko latha ayi amalawi tiyeni penapake tiziganizirana kupeza kuti munthu akugwira ntchito 1 mpaka 30 komatu salary yo akamayilandira kumachita kuona kuti iyi lonse lapita Yeah. kuboma koma osamaonanso chinthu cha phindu chimene chikuchitika chonde pa nkhani ya pay as you earn tikugwirizana nazo ndipo anenanso nkhani yokuti akuonjezera Wage, masalares the provision, tawonjezerani yeah, ndithu yes. chifukwa akapanda kutero poschedwa pompa ndikutha kuona ma strike akuyamba so boma likhale proactive liyambe Yes. Mwina katero at least akhala ngati azizirisa zinthu moyo wafika povuta Wafika povuta. ndalama zimene anthu akulandira ndi zochepa kuti utha kulowa nazo mshopu ndikunena kuti ndigula katundu so on that one two points koma Yes. zimene ananena uh, bishop nkhani ndonena kuti kuyankhula takhala tikuona asogoleri amatha Talk is kuyankhula cheap. Amayankhula. ndithu Yes. koma machitidwe on the ground ndi zimene Yes. tikudikira ife Ambuye Bishopu, anduna owona za chuma, anduna owona za malonda komanso ija komishoni ija imaona za mitengo komanso Yes. za ah, za ujeni kapangidwe bwino ka business timati CFTC Yes. akunena kuti Yeah. iziunika mitengo ah, pa market kodi anthu mitengo ilidi kugwirizana ndi zimene zachitika because anthu ena atengerapo mwayi Kwambiri. nanga sipali biza anthu akukweza zinthu nde palibe amene ali ndi calculator amawerengera kuti kodi ilidi ndi 44 ena mwina akunyenya 45 50 60 anthu akhoza kukweza mmene angazikwezere apule akunena kuti every week report lizipita kumene kuku kodi anthu azikwanisadi kumapitisa apule every week komanso mfundo imene mwayilandira bwanji Wa- Wanda. ambuye bishop ine ndi- ndi- ndi- ndi- ndikhale ndayankhula kuti ndayilandira bwino koma tinakambira zimene boma likhoza kukwanitsa kuchitanso palokha Cause akupita kukayang'ana mitengo ya zinthu zimene mitengoyo wapanga ndi mwini wake wa shop mm. pamene boma lili ndi zinthu zimene likhoza kukwanitsa palokha mm, osapitaso kukafufuzanso ngati za madzi zija yes. amene zija yes. za magetsi yes. ya za yes. ma levy a fuelo yes. zimenezo nanga akapitaso akafufuzenso ndiona ngati yes. ya ndizona akhoza kupanga they can sit down yes. ya parliament panopa iko they must lead by example yeah. ifeyo sitinakweze yeah, tatapanga choice yeah.
osathamanga kukauza anthu eno tawa bebe choka ndipo osagenda mango iwe utatenga ndodo yako kukutsitsa eya kwatsitsa it's like kwatsitsana mu mtengo wa mango Eh. atsike foti ku a- akwera chonchi iwe ndodo yako ndipati Ili pati. pamene paja Eh, kukola kwatsitsa kutsitsa mango mango, yes. so boma liyambe chifukwa ife magetsi panopa kunyumba kona kuyaka Yes. madzi uh, you can choose not to buy cornflakes Eh, Yes, yes. amene wakweza Yes. zinthu zina ukhoza kunena ine chakuti sindipanga Yes. pamene pali zinthu zina zonena Ngati kuti madzi. zimene bomalo Zofunikira Yes. kwambiri. Eh, yeah. Yes. ma parastatals ndi awo amene aja Yes. they can control them Yes. akhoza kunena tiyeni tayamba ifeyo ataku a president awota board tayamba ah, ma levies aja mumanena aja ngakhale zipite kuti ene- kwa kazipita ku parliament

tinene kuti gulu lathu lofinyidwa tili pansi kwenikweni Yes. Right. kumene malawi akufuna ndi zimene apresident ayankhula please please zisangokhala zoyankhula chabe a president anena kuti zomwe zadusa apapazi takhala tikumakhala ni nkhwiru imene inayamba 2009 kumafuna kudya zinthu zokuti tilibe kodi nkhwiru imeneyi yatithera tikufuna tifunsane pamenepo nkhani yachiwiri akuti zonse zimachitika apapazi akanatha kusankha iwo Kunama. kunena zabodza Ya. kapena kunena zoona malinga na kunena kwawo akuti iwo anayima pa chilungamo anena zoona zokhazokha Mu- mu- mumvomereza kuti a president akhala akunena zoona zokhazokha yomalizira ni nkhani imene akunena kuti pali anthu ena amene anasokoneza zinthuzi pano ali mbali ya aMalawi kumafuna kuti amphophonyese president yo nkumakusa anthu kuti azimpasa maphunziro aziyankhula chani nde akuti akukulonjezani he has good, good news for you mm. i will not be distracted yeah. nkhani zitatu zimene zija chunga nkhwiru yathu Yes. idayamba 2009 yatha nkhwiru ija a president akanatha kusankha kunena bodza Yeah. koma malingana ndi iwowo anena zoona zokhazokha ndi anthu amene adasokoneza zinthu pano ali mbali yawo Yes. kumakuwa ameneyo ameneyo yeti ndi iwowo amene anatani Yeah. anasokoneza ndiye apresident akuti ndi ndi uthenga wabwino simundisokoneza I will not be distracted I'm a servant.
does he look like he is a president who is distracted this, this president ochoka Uh, Wanda ndimafuna ndiyambe mawu amene anayankhula a president kunena kuti chimene chimachitika mu 2009 nthawi imene ija nchonena kuti anthu amatenga ma government checks Yes, ndikumapita maka- kumakapanga cash Yes. kuma commercial banks Yes. ndipo ayi zinabweretsa chipolowe kwambiri mpaka na cashgate monga tikuyidziwira muja Yes. ndiye funso mukandifunsa kunena kuti khwiru imeneja idatha ndikuwuzani kuti ayi anthu sanamalize kumanga nyumba yachitatu Ndi anthu ndalama sanamalize zakuba. sanamalize ndi mufuna mundiuze kuti Zingathe. speech iyi ndimene ingasiyise project speech ya president ndimene ingapangise kuti basi angosiya basi kungosiya kuti apresident ayankhula zosatheka wakuba ngwakuba mkhalidwe ononga chuma cha boma ku Malawi muno unafika pokhazikika ndikukhala ngati kuti ndi chinthu chimene ife ti- tili ti- tili sopano ngati character Right. ndipo character yo simangochoka because of a speech no mwayenera kuyika ndondomeko zokhwima Yeah. mwayenera kunena kuti chikwapu chiyendepo Right. kuti wina aliyense amene mukumuona kuti akuphwanya mfundozo ayi ndithu mukwapule ndithu kuti ena aone kuti muli serious Right. koma zongoyankhulazi ayi ndithu takhala tikuziona ndipo anthu amapeza njira zina njira zina zobera ndimafuna ndinenepo nso mfundo inayo amanena kuti ah, kodi Zoona kapena bodza kodi a- aima pa chilungamo Yes. inde takhala tikuona kuti alipo ena ngakhale amene ali mkhoti panopo amene akula- aku- akuimba akuimbidwa Akuimbidwa milandu milandu. yonena kuti adanama Mm. and the falsified information Yes. yokhuzana ndi mmene chuma cha dziko lino chimayendera Yes. um, kuima pa chilungamo Mr President kwa ife tikuona ngati nchosadabwisa chifukwa ndinu mbusa Amaina. Yeah. sa anzanu Mulungu, a- munthu a- atsogoleri a- mpingo a- munthu wa mulungu amene ife azikazikazikazika. timayembekezera kunena kuti inu monga a bishop Aziyankhula chilungamo. muziyankhula chilungamo Aziyankhula chilungamo. moti a president nkumanama si ndale zokha koma anthu ngakhale pa umunthu ndi kumpingo anthu anena kuti a Chakwera Chi- chili chiwanda chotani chonamachi nde ife tikuyamikeni kuti mwanena kuti mufuna muonetse ubusa wanu ngati kuti munthu amene muyime pa chilungamo ndipo simunama koma tifuna tinene ichi kunena kuti pakhala njira zina za machitidwe a boma zimene anthu amakayikira kunena kuti kodi Aha. kodi munena chilungamo kapena ayi Osakukayikira. sindifuna panopo ndizi- ndizi- ndiziyambise yayi tikamanena kuti mukunena chilungamo isangokhala nkhani ya chuma ikhale china Katangale chilichonse so, kali katangale. muzikamba chilungamo Yes. aboma a president potsogolera ndi a president ndi enawo onse chifukwa anthu amatha kuona kuti ndi bodza koma apo mukunama Yes. ndiye mukamanena chilungamo ngakhale chimapweteka koma chilungamo chimapasa chiyembekezo komanso chikhulupiriro mwa atsogoleri pomaliza paja munakamba mawu onena kuti ayi alipo ena amene akukhwizira kuti dzina langa lizinenedwa zitukwanidwa koma iwowo ndi amene adawononganso zinthuzi kuti zifike pamenepa mawuwo athakukhala oona ndithu Koma timafuna tinene kuti munyengo ngati iyi anthu samamva mukamaloza zala anthu ena mm. chifukwa muli pampando ndinu chifukwa muli pampando ndinuyo zomanena kuti basi idakathamangabe eh. koma amene amayendetsa dzulo eh, kaya anasiyapo zamangu apa ah, anthu amanena kuti ayi mr president kapena atsogoleri eh. inuyo tachitani zoti basiyo ithamange poti lerolo mtsogoleri ndinuyo so we agree we agree kuti anzanu kumbuyoku ananyachula nchifukwa tidawachotsa yes you are there because people have confidence kuti mukonze zinthu yes timalize nthawi yathu yatha ngati mudabwera pano muli wokhumudwa malingana nkamandime kaja amene mukunenera muja kuti sikanakugwireni mtima kadawathyola mwachoka pano mudakhutitsidwa kuti dzikoli lidali- lidakayendabe bwinobwino eh? ulendo waku Kenani suda- sudalephekeretu Yopita mwezi mutamumva chakwera akulankhula chonchi mukupita mu- mu- mukamakagona ambuye bishop Yeah. mukagona bwanji mukagonabe muli ndi nkhawa kapena nkhasako ndikagona nkhasako chifukwa chonena kuti amalawi amalawi akuzu- tikuzunzika Chabwino. zinthu sizili bwino so chiyembekezo atipatsa koma ine ndimabe pakunena kuti mawu omaliza kuti a president ayankhula sikoyamba kumva nduna akupereka zimenezi zoti taletsa kuti taletsa zimangochitika two weeks kenako zinthu zija zayambiranso ndiye ine ndiyankhule ndi anthu mwati nduna kaya ndi ndani maina Ma onse. director, Ma- ma ya- PS. director, anthu awawa ndi amene tsopano ife tiwamake kwambiri Pa- posachita mantha ananena ujene Achunga. Wa- wa- wayana kunena kuti akapanda kusamala kutsogoloko chifukwa chakuti ma civil servants eh? you know anthu akamati ayi a traffic amatere pansewu anthu amatati umaona kuti munthu uyi mu- a- munthu akuzunzika anthu awawa Ndi- mundipepesera ngati ndikanakonda kuti adziwenso a president kunena kuti zimene anthu akuyankhula zina akuyankhula atakwiya mmalawi wakwiya akuyenera kukwiya Ndi ma- Malawi.
ndi mavuto. ali nazo zifukwa zokwanira kuti Kwambiri, azikwiya kwambiri kwambiri zala mafuta sanga angoti basi nimene galimoto yanu chinyamunyano che basi jo mawa alipendapo tikudziwa kale kuti sanakachite kudziwa choncho anapanga chakuti chakuti so amalawi akhoza kwiya ndiye ndiwapemphe ndithu kuti a president ayankhula bwino kwambiri nthawi zina is not good just, just to attack munthu koma Kuyankhula kwa ayankhula bwino atipatsa chiyembekezo koma anyamata awa chifukwa njala imene ikubwera wanena achunga akuti nyumba sizinamalizike ku- kumanga ine ndimafuna ndiwapemphenso amalawi kuti a president akayankhula ife tizikhala maso ine ndiye ndikulonjezanso pano kuti ndikhala Mukakhala maso maso. eya tizikhala maso kuona kuti chakuti ananena chifukwa ali ndi anyamata oshashalika kuyankhula amabwera pano kumene kuchita kuthamuka kuti ndithamange ndikayankha kuti koma ine anduna taziona zimene tikuyankhula pameneposa Eh? chifukwa inu munauza nduna a- akuyenda kwambiri apresident muchepetse nduna anati ayi kumene tukakatenga ndalama lero abwera awo abwera akuti ayi kokatenga ndalama kuja tasiya kulibe ndalama That's the only- eh, tikuona lero ndalama kulibe ndalama timadalire ndizi za, za, za ECFs Yes. zitsekula khomo osati kuti timapita kuja so ndiyapemphe kunena kuti Ah, ngakhale kuti chiyembekezo ch- ndikagona nacho koma ndikudikirabe zimene andilonjeza wina amatha kuuzana "Ah, mm, tipatsana 1 million mawa umapita uli ndi chiyembekezo koma mawa Wacheza foni imakhala phone. manja Cannot ine reach. ndinena kuti ndikupita foni ili mmanja Yes. Eh, kuyembekeza kuti zimene ndamva mawa ziyambe kuchitika chabwino ochunga mutseka bwanji do you now have hope after going through monday's presser ndikuzamva mene m- president wayankhulira how do you now see malawi mwina ndi devaluation ija because chatsitsa dzaye ndicho kuti anthufe 44% and the president has accepted kuti yeah. it's a painful uje yeah. koma akuti malingana ndi mawu awo akuti there is a, a joyful harvest kusogoloko do you see that joyful harvest ine ndinene kuti mawu amene a president ayankhula amene anatsindika kwambiri chigawo choyamba pa nkhani ya extended credit facility ndi step 1 extended credit facility ndi stage 1 chifukwa phindu lake adalifotokoza a world bank european union imf african development bank amenewo Ayi ndithu ma loan, ma grant akubwera. Funso kodi ndalama zimene zikubwerazi tizigwiritsa ntchito bwanji? Right. Chifukwa mukamanena kuti ah basi ndi mwayi tikongola. Nde kumangokongola zosadziwika bwino. Nde kuti tivutika. Number 2, tiyeni tizibwereka ndalama ndikukawaika mu zinthu zokuti zitipindulitse patsogolo investment. takhala timakamba za mameja- ma- ma- ma- Mega mega farms anakambaponso za mamega farms we want to see kunena kuti a kubwereka kuja kwatithandiziradi apa kapena ndalama zija atipasa grant yakuti a zinthudi zikuyenda sono tidziwe zonena kuti anthu aja ngochenjera amakhalanso akuona akakhala kuona kuti akupasani maloni aja simugwiritsaso ntchito bwino azatilandaso Right. ndefe ngosauka kupemphako nthawi zina tizitopanako izitha kukhala nyengo ina yomanena kuti na we are tired we don't want to go back into begging ndipemphenso apa kunena kuti iziizi sizachipani Izi zomanena kuti yayi MCP we are fixing the, the MC we are fixing the economy Zimenezo. the MCP way Ah. yeah, the UTM way Yeah. ayi we want to fix the economy as a The Malawi country way. tiyeni tisiye zomaganiza ndi makaka andale china chilichonse tiyeni tilifere dzikoli muyambe inu a president nduna zanu wina aliyense ndi tonsefe tikapanda kutero amalawi dzikoli ili ili ili tizaona ngati gahena wabwera pansi Tithokoze Ambuye Bishop kuti after nthawi yayitali takumananso lero Nde takumana. tathokoza kuti munabwera kuti tizakhale limodzi koma akumaoneka ngati zikuwayenderatu eh Ambuye Bishop devotion yakukhuzani Ambuye Bishop Ah, mwa- mwa- mwa- mwa- imani pa chilungamo ngati mbusa tithokozenso chunga wayana chunga tathokoza tinali limodzi zikomo nduna zonse zimene muli kunja Kazibwera. longezani Kazibwera. Eh, agona sanamve Iye Ayi azikumverani, mverani musanamizire kuti mwagona longezani Muzibwera. mawa tikulandireni akuluakulu, zibwerani pamenepo nde pamtsiliziro pa programu yathu ya lero imene tinali Kwagwanji special timaunika speech imene president wa dziko lino dr lazarus McCarthy chakwera amalankhula ku mtundu wa malawi mwaswera nonse goodbye